Welcome back to the show. Fáilte ar ais chuig an seó or if it's your first time listening, just welcome. Más rud é go bhfuil tú ag éisteacht don chéad uair, fáilte. Hope the week is going well for you guys or the weekend. If you're listening then, tá súil agam go bhfuil an tseachtain ag dul go maith libhse, nó fiú, an deireadh seachtaine, más rud é go bhfuil tú ag éisteacht ansin, everything good here in Seville, tá gach rud go maith anseo i Seville, the sun is shining, our few weeks of bad weather is over, tá an ghrian ag taitneamh, tá an cúpla seachtain de dhrochaimsir a bhí againn, tá siad críochnaithe. I think, Ceapaim and I hope, Tá súil agam I was just listening to a brilliant song before starting this podcast Bhí mé ag éisteacht le hamhrán iontach díreach roimh an podchraoladh seo a thosú I'm sure most people listening, or most Irish people listening anyway, will know it Tá mé cinnte go mbeidh sé ar eolas ag an gcuid is mó de Éireannaigh ag éisteacht But maybe not all Irish people, b'fhéidir ní gach Éireannach ag éisteacht.

and, oh, what a song, and it's brilliant now when I, because I'm learning guitar, I suppose, ah, I can play a bit of guitar at this point, but I'm still learning, tá mé in ann píosa guitar a sheinm ar aon nós ag an bpointe seo ach fós tá mé ag foghlaim whenever I hear a good song like that and I'm playing it a lot and get really into it nuair a chloisim amhrán cosúil leis sin agus bíonn mé ag éisteacht leis an t-am ar fad you know, everyone always says three or four songs, I think, at any given point, they're, they're listening to over and over again, ag, ag aon phointe tá, tá cúpla amhrán, b'fhéidir trí nó ceithre amhrán a bhíonn tú ag éisteacht leis an, an t-am ar fad, if there's any acoustic element to any of them or any guitar in any of them, más rud é go bhfuil siad acoustic. in aon chor, nó más rud é go bhfuil guitar ann nó iontu, I can say, oh, I'm just gonna look up the chords for this and try to learn it on the guitar anyway, maybe sometimes unsuccessfully. Tá mé chun na chords a chuartú ar líne, ar ultimateguitar dot com nó áit éigin mar sin, or somewhere like that, and I can just, yeah, try. Tá mé in ann iarracht a dhéanamh ar aon nós chun an t-amhrán a fhoghlaim. so I was having a bit of a mess around with that before starting work this morning roimh an obair a thosú ar maidin. And that kind of fits in, I suppose, to the theme of today's podcast. Is dócha go bhfuil sé sin oiriúnach don téama atá againn inniu ar an bpodchraoladh, 'cause I'm going to be talking a bit about nostalgia. Beidh mé ag labhairt beagainín faoi nostalgia. I know actually way back I did one episode on nostalgia or vaguely related to the topic so tá 'fhios agam go ndearna mé eagrán amháin ar nostalgia nó bhí sé bainte ar shlí éigin in some way le nostalgia I don't know maybe one year ago or one and a half years ago at this point b'fhéidir bliain ó shin nó bliain go leith ó shin anois I remember talking about the PlayStation 1 and

RTÉ so an public broadcaster in Éirinn in 1962 until twenty twenty which is the most recent episode that's been made of it go dtí dhá mhíle is a fiche agus sin an t-eagrán is déanaí a rinne siad. And every episode is about twenty five minutes long roughly so tá gach eipeasóid thart ar chúig nóiméad is fiche, maireann sé ar feadh

The 1994 episode, an t-eagrán le haghaidh 1994, and you'll see Ireland at the World Cup playing against Italy, tá tú chun Éire ag imirt in aghaidh na hIodáile ag an gCorn Domhanda, and Ireland beating Italy with the Ray Houghton goal, Éire ag buachaint in aghaidh na hIodáile leis an gcúl sin le Ray Houghton, agus tar éis é sin.

ón bhliain sin ar siúl sa chúlra. So maybe, again, you're watching Ireland, the famous game against Italy from ninety four, seans go bhfuil tú ag féachaint ar an gcluiche cáiliúil idir an Iodáil agus Éire ó naoi déag nócha a ceathair and Oasis are playing in the background with Slide Away, mar shampla, tá Slide Away le Oasis sa chúlra or Saturday night.

ar fad feicthe agam roimhe seo but I just want to go through them again and go through them in order. Tá mé ag iarraidh dul tríd na cinn ar fad san ordú ceart agus yeah just especially I'm trying to learn more about the Troubles this year and different Irish history stuff. Tá mé ag déanamh iarracht chun níos mó a fhoghlaim faoi stair na hÉireann agus na Trioblóidí i mbliana. So I think something like that's an easy starting point, tá sé éasca chun tosú le rud éigin cosúil le Reeling in the Years. And it's interesting nowadays looking back at stuff from the eighties, especially in Ireland, tá sé suimiúil ag féachaint siar ar rudaí ó na hochtaidí, go háirithe in Éirinn,

And I think it's written, you know, sometimes that's just in a kind of playful way about oh the fashion was better in the 80s or into bíonn sé sin you know, just bíonn sé daoine ag maga nó níl sé aon rud dáíra it's not anything serious people say no the fashion was better daoine ag rá ó nach ra an fashion níos fear

taithí, go raibh taithí difriúil ag gach duine agus bhí na hochtaidí go hiontach le haghaidh a lán daoine but it wasn't all sunshine and rainbows ní raibh sé go hiontach agus an-éasca le haghaidh gach duine every episode or almost every episode beagnach gach eipeasóid nó gach eagrán de Reeling in the Years sna hochtaidí in the eighties

Más rud é go raibh tú i do chónaí i nDoire nó i mBéal Feirste ag an am sin, you know, every time you left your house you thought, I might not come back this evening, seans nach mbeidh mé ar ais anocht, because there were bombs going off, there were shootings, innocent people getting killed, bhí buamáil nua gach cúpla seachtain, bhí daoine neamhchiontacha agus bhí siad ag fáil bás, dúnmharaíodh iad.

Earlier, b'fhéidir, ní raibh an ceart agam rá níos luaithe go raibh sé grim agus go raibh sé dorcha. I don't mean it was, it was a terrible time or a terrible place to live, níl mé ag rá gur áit uafásach í agus go raibh gach duine in ísle brí. But I suppose my point is,

mbliana ó shin bhí mo shaol níos fearr, fiche bliain ó shin bhí an tír níos fearr, tríocha bliain ó shin bhí an domhan nó bhí an saol ag dul i dtreo níos fearr agus níos dearfaí, a more positive direction. But, again, you know, in the eighties, and the seventies, there was always the threat of nuclear war, i gcónaí bhí an bhagairt sin,

fiche bliain ó shin nó tríocha bliain ó shin agus bhí sé seo againn you know even more recently you can look back at just before covid tá tú in ann féachaint siar ar b'fhéidir díreach roimh covid and you can say oh things were way cheaper but our salaries a lot of salaries were the same as now bhí rudaí i bhfad níos saoire ach bhí an tuarastal more or less, mar atá sé anois, you can always look back even to two or three months ago and you can say oh wasn't that great but I think whatever it is about human nature it's easy to remember the good things but maybe also easy to forget the bad things, tá sé éasca chun cuimhniú ar na rudaí maithe ach freisin éasca chun dearmad a dhéanamh ar na drochrudaí agus na rudaí nach raibh chomh deas, the things that weren't so nice.

air sin ach ag an am céanna níl mé ag rá nach raibh an t-ádh orm agus go raibh an t-ádh orm chun rugadh sa bhliain a rugadh mé because every generation's different and it's always impossible to know what life would have been like if you were born ten years earlier, ten years later gach glúin tá siad difriúil agus tá sé i gcónaí tá sé dodhéanta chun fhios a bheith agat you know cén chaoi a bheadh an saol Más rud é gur rugadh thú b'fhéidir deich mbliana níos luaithe nó deich mbliana níos déanaí but as I mentioned I'm going through Father Ted at the moment because I'm always, you know, my friends we're always referencing Father Ted le mo chairde i gcónaí, bíonn muid ag déanamh tagairtí chuig Father Ted and quoting it agus ag rá línte difriúla ón seó but I've never actually really

ar aon nós, throw it on the telly, throw it on YouTube, put it on the laptop, whatever and oh, so good, you forget how good it is, déanann tú dearmad ar cé chomh maith agus atá sé and it's, again, such easy watching but in a really like genius way. Tá sé chomh éasca chun féachaint air ach tá sé chomh cliste ag an am céanna.

a chabhróidh leat i do shaol féin and you're not kind of left out, it's not just oh this is what's on the national broadcaster and that's it, you know níl tú i d'aonair más rud é nach bhfuil suim agat cad atá ar siúl ar RTÉ nó TV3 nó aon rud mar sin.

We're not watching the same things. Apart from sport, we don't go into work the next morning and say, oh, did you see the episode of this last night? Because everybody, everybody's watching something different. Tá gach duine ag féachaint ar rud éigin difriúil and society becomes kind of, oh God, we're getting way too serious here. When I mention society, tá muid i bhfad ró gháire anseo nuair a bhíonn mé ag labhairt faoin sochaí. But anyway, it's all just a laugh, it's all just a few opinions and not even opinions, just thoughts and ramblings, it's nothing serious. Níl ann ach cúpla tuairim agus cúpla smaoineamh, níl sé ródháiríre and I hope you guys realise that tá súil agam go go dtugann sibh é sin faoi deara that I'm never trying to make really anything too serious. I'm just kind of rambling on about whatever comes to mind. Níl mé ach ag labhairt faoi pé rud a thagann chuig m'intinn agus a ritheann liom ag an am.

there was a bit more craic or whatever, ní raibh an méid sin rialacha agus bhí tú in ann níos mó rudaí a dhéanamh, bhí beagainín níos mó craic agat, you know, today there's too much bureaucracy and health and safety and insurance agus rudaí mar sin, inniu tá an iomarca slándáil agus árachais agus an iomarca béim ar an sláinte, too much emphasis on uh, health.

discussion. Uaireanta bíonn an díospóireacht agus an óráid nó an smaoineamh, is dócha, sin an focal is fearr, the kind of idea nó an coincheap, the concept. An coincheap eile, go raibh rudaí i bhfad níos measa, that things were way worse at the time and that, you know, huge problems with the Church and whatever, bhí a lán fadhbanna leis an Eaglais and that it was a.

You know, b'fhéidir nach bhfuil rudaí ó fiche bliain ó shin, tríocha bliain ó shin ródhifriúil ó cad atá againn anois, we all still get up in the morning, we go out for a coffee, or well, I go out for a coffee anyway and I do my work, roughly, nine to five and, you know, bíonn mé ag obair ó naoi go dtí a cúig and I meet my friends for lunch or for a pint, bíonn mé ag bualadh le mo chairde chun lón a bheith againn nó pionta a bheith againn and.

Hope you guys have a good week. Tá súil agam go mbeidh seachtain iontach agaibh ar fad. Goodbye and God bless, slán agus beannacht.